Amene a Chakwera ndi gulu lawo ankati Peter Mutharika dziko lilankanika kuyendetsa, tsankho komanso kukondera polemba ntchito ndi chuma kusokonekera. Amatsogolera mademowa anali Timothy Mtambo ndi wachiwiri wake Gift Trapence. mbungwe la hrdc ndiye ndikumvanso kunena kuti pali upo umene ukuchitika kuti abwererenso azipangitsa mademo ndikuwuzeni inu amene mukukhala pasi ndi ziwembu zanu kuti ulendo uno ulendo uno amalawi ife mukunama tiyeni tiyeni pansewu tikaonane pomwepo andi musanapite kumademoko inu hrdc ndingokuchenjezani kunena kuti pamachitika zazikwanje kukaniza mademo simmayankhula chilichonse mukhalebe chete musamayankhule chilichonse pasapezeka wina mphuno bi kumana kuti mupita pa msewu amabungwe inu munatipusitsa amalawi kokwana munangonenepetsa mimba zanu lero munalephera kuyankhula chifoti mwatengatenga ndalama ngongole ku NEEF inuyo andi mademo ankachitika 2019 2020 pansi pa Timothy Mtambo ndi wachiwiri wake Gift Trapence, fandi ya ndalama imachokera ku mcp mmodzi wawo ndinali ine mkatimo kuno ku karonga timothy mtambo kumene umveko ngati ndikunama ubwere poyera utsutse gift trapence simumatiyendera inu kuno lero kukubweranso timabungwe tina mukupanga maupo kuti muyambe kuvutitsa peter mutharika sizitheka zimenezozo as long as ine rayton mangochi ndili pano sizitheka zimenezo ndikuwuzeni kumene mukupanga nawo zakukanikani zakukanikani anthu opepera nzeru inu anthu opatsa bize dziko a peter mutharika fatsani mufatse amalawi agwire ntchito okha Palibe amene azunguzenso pano palibe chakwera boma anampasa anthu tinampasa walephera yekha ndi nduna zake zobalalika izi amalawi tikhale tcheru peter mutharika wangolowa pa foro kukhala purezidenti wa dziko lino chakwera anatha mwezi akubalalika kuti asankhe kabineti chakwera uyuyu chakwera wofoyira uyu ndi mcp yake imene ikupita kwakutha iyi palibe njira zoti mupange amalawi akumvereni tiye nazoni pitani pansewupo pitani pansewupo amalawi ayankhula mukungoti mphuno bii muziti tipanga mademo akwanise mapromisi mapromisi one week anthu oyipa opotoka nzeru inu anthu anyawu inu ndi chake mmanyera ku state house iko nzeru za uchitsiru zimene mukupanga izi mwaonongaononga state house ndi kuonetsa khalidwe lanu lonyasa lozipaka manyi mukapaka manyi mzipupa za ku state house kuphwasulaphwasula mapaipi anthu opanda nzeru anthu ochititsa manyazi ndiye inu tiyeni pansewu tiyeni Chenjezo langa ndi ili kwa ma minister atsopano a mcp, a dpp kunena kuti sizotheka mupasidwe wachitetezo amene akukukayikitsani. Muli ndi ufulu inu a Chaponda, a Mwanamveka, Alfred Gangata ndi cabinet yonse imene ibwere ku area 30 uko Setting sikuchitika bwino ya security yanu mu Lilongwe central region a mcp sakumvetsa kuti atuluka mboma khalani wochenjera ma minister atsopano a mcp dziwani kuti boma munatuluka ane munatuluka forever njira iliyonse mungapange sizitheka amalawi anadzuka ine ngati comrade lyton mangochi ndikuchenjezeni tingongole munatenga ku neef inu amabungwe amipingo ma 6 biliyoni munakhululukira nawo amenewo mulowa nawo ku prison aprofesa sankhani kabineti modekha asakunjenjemeretseni wina aliyense ife makomuredi tilipo tikutetezani